Bhí muid ag iarraidh rud eicínt a dhéanamh don gcarthanacht Hand in Hand i mbliana. Smaoinigh muid faoi rud eicínt a dhéanamh ag an Nollaig ach bhí muid ag iarraidh a dhéanamh anois, tá an ghrian ag taitneamh, tá muid beagán níos giorra don chraobh i mbliana agus tá an lucht féachana in ann teacht isteach, níl aon brú orainn, níl sé cosúil le. leis an rud a tharlaíonn tar éis na cluichí nuair a bhíonn gach duine ag iarraidh dul ar ais isteach sna seomraí feistis. Táimid an-sásta rudaí mar seo a dhéanamh agus buíochas le Dia tá an aimsir go maith freisin agus tá an eagraíocht a dhéanamh go leor rudaí maith. Bímid ag caint ag tús an bliain agus ceapaimid go rudaí mar seo go maith chun é a dhéanamh agus sea, just táimid an-sásta leis an ócáid seo.
Déanann Hand in Hand obair na gcapall, tugann siad tacaíocht do chlinnte le páistí atá tinn le ailse nó a bhíonn san ospidéal go minic. So glanann siad an tí, tugann siad aire do na páistí, cuireann siad bia sa chuisneoir, stuff mar sin, na rudaí bunúsacha ach ehm an an cineál tacaíocht sin atá chomh luachmhar do na clinnte atá faoi bhrú mar sin. Fuair muid amach go raibh lymphoma ar Rian i Nollaig 2022 ehm agus bhí rudaí fíor fíor dheacair orainn mar theaghlach ag a tús, agus fuair muid an oiread tacaíocht ón carthanacht seo Hand in Hand. Tuarann siad tacaíocht praiticiúil agus tacaíocht mothúchánach do theaghlaigh atá théis diagnosis ailse a fháil. So íocann siad as seisiúin comhairleoireachta do thuismitheoirí, cuireann siad teiripe spraoi ar fáil do na gasúir agus tá Rian fós ag baint úsáid as an seirbhís sin. Agus tuarann siad cúnamh le rudaí timpeall a tí freisin, rudaí ar nós glanadh, níochán éadaí, béilí a réiteach, rudaí nach bhfuil am agat really díriú isteach air nuair atá tú ag dul tríd, rud eicínt chomh deacair leis an treatment a bhí Rian ag dul tríd.
Ócáid an-deas. Ní fhaigheann muid a lán deiseanna chun rudaí mar seo a dhéanamh so you know tá sé deas like a lán daoine a fheiceáil agus páistí agus a few pucks leo freisin so you know tá sé Tá sé ar. Bhain muid an-taitneamh as. Agus tá sé go hiontach bualadh le na páistí. Ní bhuaileann muid leo ró-mhinic mar gheall mar gheall ar traenáil. Is mór an trua é sa lá atá inniu ann go mbíonn traenáil dúnta agus nach féidir daoine teacht isteach ach sin é an chaoi go bhfuil an cluife imithe. So tá sé go hiontach lá mar seo ina go bhfuil muid in ann beagán iománaíochta a dhéanamh os os os chomhair an pobal agus iad iad a fháiltiú isteach ar an bpáirc. Tá sé iontach go deo.
Tá muid chomh sásta a bheith anseo inniu i Staid an Phiarsaigh ag casadh le na imreoirí as foireann na Gaillimhe. Tá an oiread suim ag Rian sa spórt agus bíonn muid ag tíocht ag na géimeannaí ar fad so tá muid chomh sásta go bhfuil siad anseo inniu agus fair play dhóib faoin a gcuid ama a thabhairt suas lena aghaidh agus is ócáid iontach é. Tá an oiread gasúir anseo agus tá sé just iontach iad ar fad a fheiceáil ag imirt hurláil agus baint an oiread taitneamh as a lá.
Tá muid an-dóchasach, tá bliain mór ag teacht agus you know is bliain mór é gach bliain i ndáiríre mar you know tá tú tá tú ag iarradh ehm corn a fháil agus ehm corn Laighean ar dtús agus ansin eh craobh na hÉireann ehm ach you know tógfaimid é cluiche amháin ag an am. So, you know, faoi láthair tá muid ag traenáil go maith agus, you know, tá muid ag súil go bhfuil gach rud ag dul go maith faoi láthair freisin.